ka ime ahụ adị m n'akara ahụ dụchawo mma ọkwa video igonga ọnya la trend and ihe o ji wee ohịa ka ahụ wụ la ejie igonga mma eme awụghọkwa la eji ya eme ụmụ agbọghọbịa eji ya eme wụ eji ya eme ndụ nne nwanyị enwere ndụ ụmụ nwoke ha nwụ la sọsọ ndụ ha nkere ime eji ewu nne nwanyị ha chọghị imekwa eji ewute nwa agbọghọbịa ọ wụzi arụ nne nwanyị afụta nwoke la aga to any extent ọ sọrị ọ ga ka ọ kpọfụta nne nwanyị a ụmụnne nwanyị bịazie ha adụ ịtọ dụ ịlọ dị ise aha karị nwoke ebu ihe m ji wee la agwa ulu ihe a wụ ọkwa nya bụ emeghachi mbala ọ dịghị mma nwaanyị la ụka nnọchiala ahụbala omenala ee nke nke onye ọbụla this and that a la ekwu ama m la ala ahụbala omenala omenala anyị ha mma ajụ o kwesịrị ka nwoke na-eji ya nwunye mmadụ mana ulu ma la ọkaji nkụ ka ekwu ele nwoke la eji ya e- e- e- ndụ ndụ n- n- nwunye mmadụ what of ụmụ nwanyị ndụ ndụ nne nwanyị mma akpọrọ ụmụazị ụmụ nwoke nka lụchara ji- nwaanyị ọhụụ la- la anya ọcha nwunye mbụ eleli otoji mana ụmụazị ya nka bịara ji ya ka nwee ihe ama nwunye eleli ọ lara iji kpam abalị niile ji ya agaba hmm? ihe a nwoke na mmemme onye ọbụla mma agbata eje elele maka la o seru nke ya ese ee eh? ọkwanye ka ọkwa okwu a ka anyị kpụ l'ọlụ ọkwa nya ka anyị mekwuchiri ihe niile omenala ọ shị wụ ji nwunye mmadụ jekwuwe e, ji mmadụ omenala ọ shị ji mmadụ jekwuwe nwunye mmadụ

hmm? ọdụ ọgwụ ka eji eme ọ nya ka m shị ka m jụ ulu nwekwara ike ọ wụrụ bịa ọgwụ ọgwụ la eme ụdị ihe shọkwa anya ọ wụ la ihe nke ji wu mma eme lụọmụlọ lọdụ kọwa kụziere ji wu style ụmụ nwoke kụziere ụlọ nwunye ulu style nje ka o shiwuru nwaanyị nwoke ọjọọ mmegbu mmendemendemende mendemende meela elu meela ala meela akụkụ labụ mee ndị ihe niile mekịa nye aka ka ahụ mma nji ihe o ji kara mma nji ihe o ji bụrụ nke aka mma ee eh? karịa nke nta iji akawo iji aka eme ihe niile onye ọbụla lahakwala marriage lahakwala marriage uche ịlọ ka marriage wa ịlọ ka kawo mma ụfọdụ ụmụ nwoke achọwo nnọọ na ihe ha nkere nwunye mmadụ at least adịshọla ha dị safe ji mbụ ile eji nwunye mmadụ ọnwụ obodo nso jiọmbụ ọnwụ ọnwụ jiọmbụ ọ dụkwụ nso ọkwa ala ka ochedu nwunye nke ịlọ ụmụ nwaanyị ha- ụmụ nwaanyị ha ebiligwo gọtaji ekwensu nwunye o nwere ike chiri ụtarị tarịla ndị irie nwụọ nwunye nke ọjọọ nke ọjọọ nwere ike chịla ọchịkọ ka ọ chọrọ were ụtarị tarị chi a ga-anwụ ị hụgola ụmụ nwoke la-anwụ ụmụ nwoke tim olu ọp chili no na ụlọ aka ehe nwunye mmadụ ka mmarụ kechi ndị nwunye mmadụ alọ ebe ji ya ọ ihe nchi ka m kwuola nke